tere ntị oge ọbụla ọ na-eme ka ọ banye na ka ọ pụọ na ngalaba solid 100.9 FM afa m bụ ọdụkwuna Joe Edochie ka ọ banye bụ ebe anyị na-eme mkparịta ụka ka o si emetụta anyị n'ebe dị iche iche ya bụ na mkpọkpata batara ịbataba ozugbo biko cherenụ ka ọ banye o nde batara batara n'oche ị chọrọ ịnọ n'akwa ka ị ya nọ n'oche

ọ dị mma em, anyị abatago kpọmkwem n'oge ka ọ banye na ka ọ pụọ em, anyị ga-agbapụ ya ọsọ dịka oge si dị ugbu a ọcha tk anọgoro ebe a, ọcha tk ekene ndị Igbo Ee, Igbo bụ Igbo, Igbo bụ nze mụọ ọzọ, Igbo bụ ọcha TK, unu na-ekene m. Eji m ohere a na-anabata unu na ka ọ banye na ka ọ pụọ, mụ na Maazị Titian ga-eme unu obi ụtọ. ka anyị gbapụ ya ọsọ isiokwu wee bụrụ tata em i je n'obodo dị iche iche n'ala Igbo ihe ị ga-afụkarị bụ ebe ndị ji ego na-alụ ụlọ ebe a na-ekobiri na-ehi na nkwari na ọṅụṅụ ebe a na-emegasị ụmụ ọhụrụ na ịmalitara ihe ọ bụ ya juru ebe niile anyị wee na-achọ ịma tata uru ọ bara ee ịrụ ụlọ ọrụ ebe a na-alụpụta ihe bara uru a na-arụpụta ngwaahịa dị iche iche uru ọ bara karịa ịlụ ebe ahụ ụlọ nkwari na ọṅụṅụ ọ bụ ya bụ ihe m ọtachi mụ na ọta- ọcha tk ga na-akọwa mana nke mbụ ọcha tk Mm. a ga-agbapụ ya ọsọ ozugbo ozugbo ka e bidogodu ka ị- ịkọpụta ihe a dịka o kwesịrị Mm. eh, na m- na ịchafụ ịchafụ Mm.

ọ wụ ụlọ arụrụ ma ọ bụ ụlọ ndị arụkọtara ọnụ maka imepụta ma ọ bụ ikepụta ngwa ọrụ ngwa ahịa na ngwongwo na ngwongwo eji enyere ndụ aka hmm. ya bụ na ụlọ ọbụla arụrụ maka iji na-ekepụta ma ọ bụ na-emepụta ihe ndị eji enyere ndụ aka ụlọ dị otu a ka a na-akpọ ụlọ ọrụ Mhm, ọ dị mma. Em, a bịakwa na nke bụ ụlọ oriri na ụlọ oriri na nkwari ụmụ bekee kpọrọ hotel hotels Mm. ee ụlọ oriri na nkwari bụkwanụ ụlọ a rụrụ nye ndị na-eme njem ma ọ bụ ndị bịara ileta obodo ka ha mara ka obodo si dị ụlọ a rụrụ iji nabata ha Mm. ụlọ a rụrụ eji mere ebe ha ga na-ezu ike ebe ha ga na-ahụ ihe ha na-eri Ya bụ o- ma onye- ọ wụ na ha gachaa ihe ha na-aga Mm. tụmadị onye si ebe a na-aga ihe dị ka obodo Lagos o nwere ike o ruo na eh, Ibadan ana m ama atụ Mm. ehe, ọ kwụsị enwe ike ka o hie ụra ụtụtụ ruo ka o bidokwa njem ya Mhm. ehe. ụlọ ahụ a rụrụ ya bụ onye njem ọ ga-abịa hie ụra Mm. chi foo ọ gakwa ebe ọ na-aga Mm. ebe ahụ a ga-abịa nabata ya onye njem ma ọ bụ onye ọbịa eh, onye ọbịa ndị bịara ileta obodo ka ha mara ka obodo si adị ehe. mana e nwerekwa ndị bịara ndị ọrụ nwa ntị Aha, ndị bịara ndị batara n'obodo ha bịara ịrụ Maọbụ- ọrụ mana ha agaghị egbu oge maọbụ ndị bịara na-enweghị ụmụnne ebe ha ga-ehi maọbụ ọ- ọ- eyi ebe ha ọrụ ha ga-eyi. ndị ọbịa ndị njem Ọ dị mma gị- gịnị bụzi ihe o ji dị mkpa Mm, karịsịa mm. na anyị ga-ewu ụlọ ọrụ n'ala Igbo karịa ụlọ nkwari na ọṅụ dịka i si kwuo ugbu a. Em, nke mbụ bụ na ọ bụrụ na e nwee ụlọ ọrụ karịa ụlọ oriri na nkwari n'ala Igbo nke mbụ bụ na ọ ga-eme ka ọrụ dịwanye hmm. maka na i nee anya n'ala Igbo taa hmm, ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị Igbo a bịa na obodo Naijiria o nwerọ ndị ka ndị Igbo agụ akwụkwọ hmm. o nwerọ ndị ka ndị Igbo agụ akwụkwọ n'obodo Naijiria o nwerọ ndị ka ndị Igbo agụ akwụkwọ o nwerọ ndị a na-asị gị ndị asị gị na o nwerọ ndị m sị gị o nwerọ ndị ka ndị Igbo agụ akwụkwọ Kedu ebe- Ọja- Ọjata Ike ekwu kedu ebe ị chọrọ i mere nchọpụta nke a? Nigeria Bureau of Statistics go and gaa tinye anya na ya gaa were aka gị chọọ ha wa gwara gị na ya i mecha gaa n'iru mhm. mana ndị ọzọ na-agụkwa ndị ọzọ na-agụ agụ asị Na-agụ ndị ọzọ na-agụ na-agụsi ike mana ndị Igbo wụ ọka ibe ma a bịa n'ịgụ akwụkwọ ndị Igbo gụchazie akwụkwọ ahụ ọrụ adịghị gịnị mere na ọrụ adịghị onye gụrụ ihe gbasara eh, eh, ihe eji aka eme injiniarịn ịrụpụta ihe ikepụta ihe ọ gụcha ya o nwere ebe ọ ga-eme ihe ọ gụrụ ma ọ wụghị isi n'ala Igbo pụọ gawa n'obodo ndị ọzọ omike ọ gaba Kanada omike o jebe Legọs omike ọ gaba Amerịka Ehe, n'agbanyeghị na ọ ndị Igbo kachasị elekwa ụmụ afịa niile a Gbam. na- a mana na-arụpụta mana ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe ha bara ụba n'ala Igbo onye pụtanụ ọ banye na ofu rụba ọrụ ọrụ adị nke a bụ ofu ihe mere eji ee anyị ji sị na ọ dị mkpa na anyị ka nwee ụlọ ọrụ karịa ụlọ oriri na nkwari ọzọ abụrụ na mgbe ahụ ọrụ bịara dị ego ga-abawanye ụba maka na ịkwụ onye ahụ ụgwọ ọrụ ọ rụrụ n'ọnwa ego ahụ kwa n'ala Igbo ka ọ ga-ejikwa ya gotekwa ihe ndị ọzọ ọ chọrọ mgbe ahụ akụ na ụba ga-adị n'ala Igbo a na-abawanye ụba ihe ahụ ihe ọzọkwa anyị ji sị na ọ dị mkpa eme gịnị ka nwee ụlọ ọrụ karịa ụlọ oriri na nkwari ọzọ abụrụ na ọ bụrụ na e nwee ụlọ oriri na nkwari ọ ga-eme na ụmụ ntorobịa anyị agaghị na-ahapụ ala Igbo na-aga ebe ndị ọzọ maka na ihe ha na-achọ n'uko elu ga-adị n'uko ala ị ghọtago mgbe ahụ ihe ha na-achọ n'uko elu dị n'uko ala o nweghị isi na ha ga-agawa n'uko elu mgbe ahụ ọrụ dị n'ala Igbo ọ ga-eme na ha ga-anọzi n'ala Igbo ụmụ ntorobịa anyị agaghị ahapụ obodo anyị na-apụ na-aga ebe ndị ọzọ nke ikpeazụ abụrụ na ihe ọzọ anyị ji na-ekwu na anyị chọrọ ka ya ka nwee ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụtagasị ihe karịa ụlọ oriri na nkwari bụ na ọ bụrụ na ọ dị anyị agaghị ewere ntụkwasị obi anyị tinye n'obodo ndị ọzọ ịrụcha ihe bunye anyị ị ghọtago maka na onye Igbo chọọ ịrụzi ụgbọala ya taa ọ ga-eche ka e si China wedatara ya ihe ọ ga-eji rụzie ụgbọala ọ na-agba n'ala Igbo Ee, mana ọ bụrụ na anyị ma nwere ọ bụ si obodo ọzọ ee ị ghọtago mana ọ bụrụ na anyị nwere ụmụ ee, ụlọ ọrụ ndị na-arụpụtagasị ihe ndị a n'ala Igbo anyị agaghị atụkwasịzi obi anyị n'obodo ndị a mgbe ọla ha ji cheta zitere anyị n'ego anyị o Mm. anyị anyị were eme ihe anyị chọrọ anyị were ahịa mba ọ ya mere ihe ndị dị otu ahụ ihe mere anyị ga-asị na ọ dị mkpa na anyị ga-aka nwee ụlọ ọrụ dịgasị iche iche n'ala Igbo karịa ụlọ oriri na nkwari Mm. Ọ dị mma, eh, nke a bụ ihe e ji sị na ọ dị mkpa ee a bịazie na ya kedụzi uru Mm. ewesị ụmụ ihe a niile o kwesịrị na i kwuo na mm, e- ị rụtatakwara aka na ụmụ ihe dịka uru Mm. mana n'uru kpọmkwem Mm. a bịa rụsịa ụmụ ihe a niile Mm. hapụzie ụlọ nkwari na ọṅụṅụ bịa na-arụzi sọsọ ebe a na Mm. ma ọ bụ ụlọ ebe ọrụ a na-arụpụta ihe karịsịa Mm.

ọ ya ka m ji chọọ n'ịma uru ọ baziri na a rụrụ nsogbu adịghị ụlọ mkpọ- ebe a ga na-arụpụta ihe nke mbụ uru nke mbụ ọ ga-aba bụ na ọ ga-eme ka ọchịchị ime obodo ọchịchị steeti ọchịchị etiti ọ ga-eme ka ha nweta ego Mm. karịa otu ha si enweta na mbụ maka na o nwere ihe a na-akpọ IGR n'olu bekee ya bụ ego

ọzọ awụrụ na ọ ga-aka enye ọrụ karịa ụlọ oriri na nkwari dịka mgbe ị na-ekwu na-asị na e nwekwara ndị na-arụkwa ọrụ na ụlọ ụmụ ụlọ anyị mana ụlọ oriri na nkwari nye mmadụ iri ọrụ ị mara na ebe e nwegasị ụlọ ọrụ ga-enye mmadụ otu narị ọrụ maka na ihe e ji rụọ ebe ahụ bụ maka ịrụ ọrụ ịrụpụta ihe ị ghọtago ọzọ awụrụkwa na ọ bụrụ na anyị nwee ee eh, ụlọ ụlọ ọrụ karịsịa ee eh, ụlọ ụmụ oriri na nkwari a ọ ga-eme na ndị be anyị ọ ga-ebelata ụfọdụ ihe dịgasị iche iche tụmadị n'ebe ụmụ ntorobịa nọ maka na kama onye ntorobịa ga-ebili gaa chebe otu ọ ga-esi ga ṅụọ igbo jee ṅụrụtụ ụmụ ihe ṅụrụtụ ga ṅụọ kaị o cheta na ọ kụkwa

ụmụ ajọ ihe dị iche iche dịka ụmụ mpụ na arụ ala na-enweghị isi na ọdụ ụmụ izu ori ụmụ isechara ụmụ ife osise ụmụ imebi ihe n'obodo e, mmadụ e, ịnọ nkịtị nke ga-eme na a ga-ejiri ya gaa mere ihe ebe a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụmụ ihe ndị a maka na onye nwere ihe ọ na-arụ agaghị aga sonyere n'ụmụ ihe ndị ahụ ọ bụrụkwa otu uru ọzọ dị na mm, inwe ụlọ ọrụ karịa em, ụlọ oriri na nkwari Daalụ, Mm.
daalụ. Ọ dị mma em, i kwuchana ya wee na- na-aga Em, ebe ọ- uru dị Mm. i lee anya zie Ọghọm. e nwee ike ị ga-afụ ọghọm Mm. Mm, ọghọm dị na ụlọ ebe a na-arụpụta ihe karịa ebe a na-abịa ezu ike na ọ bụ ụlọ oriri na
gịnị e nwee ọghọm dị ya cha maazị jisi jisi agị ajụjụ ị jụrụ o nwere ihe i kwuru ị sị na ebe ọbụla uru dị e lee anya ọfụma um, a ga-ahụkwanụ ọghọm dị ya Mm, ọghọm dị na ya ọghọm nke mbụ dị na ya bụ na ọ bụrụ na a bịa nwee ụlọ ebe a na-arụpụtagasị ihe ụlọ ọrụ karịa ọrụ ebu ibu

mm, ọzọ bụ na ọ ga-eme ka ndị ndị njem a na ndị a ndị ọbịa na-abịa n'obodo a ka ha mara ka obodo a si ebi ndụ ka ha mara ka ha agaghị ahụ ebe ha ga-anọ mgbe ahụ ha agba ọsọ nwa obere ego ahụ ọchịchị obodo ahụ na-enweta ụmụ ọchịchị ime obodo a na ọchịchị steeti na-enwetakwa eh, n'akụkụ nke ahụ agaghị adịzi ọzọ abụrụ na ụmụ anwụrụ ọkụ na-apụta n'ụlọ ndị a ụmụ ụlọ ọrụ ndị a gasị ọ na-enye obodo nsogbu ọ na-enye gburugburu anyị nsogbu nke bụ na ọ bụrụ na e nwezie ụdị ụlọ ndị a karịa ị ga-ahụ na arụ ga-ebido yawa ọtụtụ ndị mmadụ na ka ị- ị- eh, dịka anyị gaa n'obodo eh, ụmụ obodo ndị e ji maka ịrụpụta ihe mara dịka China a sị gị na ikuku ikuku ha ebe ahụ na ọ dịchakwa mma o ị jụzie onwe gị ọ bụrụ na ikuku mmadụ na-ekuru adịghị adịchaghị ya mma n'ahụ ka e kwuonụ sị na onye ahụ nọ ebe ahụ ọ na-akpata ego mana ego ahụ ọ na-akpata ga na-alakwa n'ụlọ ọgwụ hmm. maka na ikuku ọ na-ekuru ekuru na-enye ya nsogbu ya ahụ bụ nsogbu o nyere onwe ya ebe ka ikuku ikuku si n'ụlọ ọrụ a niile na-apụtaga anwụrụ anwụrụ ọkụ na-apụtagasị na-abanye n'ikuku hmm. ọ ya wụ ihe anyị na-ekwu ya bụ na ọ na-emebiri anyị e, gburugburu a na-emebiri anyị ikuku na-emebiri anyị ma mmiri ma ihe ndị ọzọ maka o nwere ị ma na ụlọ ọrụ dị iche iche iche iche. anyị nwere ụlọ ọrụ ndị eh, ihe ha kacha arụ wụ igwupụta mmanụ ị gaa n'obodo ndị ahụ ebe ahụ ha si egwupụta mmanụ ndị obodo ahụ na-agwa gị na mmiri ha anaghị akọtalizi azụ nke ha nke ha ji mee mmiri ọṅụṅụ adịrọzi ọ bụrụ maka gịnị na mmanụ ahụ na ihe ndị ọzọ ha na-eme na-abanye na mmiri ma ebe a na-akọ ugbo na na- ebe a na-akọ ugbo sie ike ala enweghị ihe ọ na-amịtazi maka na mmanụ emerụchago ebe ahụ niile ehe. ọ bụrụkwa em, ofu nsogbu ọzọ eh, ofu ọghọm ọzọ dịkwa na ya eh, ihe ọzọ abụrụkwa na enwekwa ya bụ ụlọ ọrụ o nwekwara ndị ndị ndị ahụ ya bụ ụlọ ọrụ ga-awụzi obere chi nyere mmadụ ibe ha
ọ bụ olu ọcha tk na-ega ị na-ekwu uru ọ bara na a ga-rụọ ụlọ ọrụ a na-alụpụtagasị karama ngwa ahịa dị iche iche ihe ebe a na-alụpụta ihe na-eji enyere ndụ aka na ihe ndị ọzọ ịbịa fụ na alụrụ ya n'ala Igbo karịa ụlọ nkwari na ọṅụṅụ Mm. dịzi ebe niile ugbu a ajụjụ m wee bụziri ugbu a ee, ọcha tk Mm. kezi ihe a ga-eme ebe i je n'obodo dị iche iche Mm. na Naịjirịa ma na obodo ndị ọzọ ịfụ na e nwere ndị ọgaranya ndị Igbo Mm. ha ji ego Mm. gịnị ka a ga-emezi wee mee ka ha wetata ka uche ha na-anata ụlọ Mm. bịa rụgbazi ụmụ ọrụ ibu ọrụ a ebe ọ dị mkpa nke ukwuu Mm. bịa rụgbazi ọrụ ebe a ga na-emepụta ihe kedu ka a ga-esi dọta mmụọ ha Mm. ee, dọta dọbata n'ala Igbo ka ha bịa mebe iwu n'ala Igbo Mm. kachasị ndị aka ji akụ Mm. nọgasị n'obodo ndị ọzọ na-alụrụ ndị ọzọ na-emepụrụ ndị ọzọ Mm. n'obodo ha Em, ihe anyị ga-eme enweghị ihe ọzọ na-abụ ime ihe obodo ndị ahụ ha na ebe a na-emepe na-eme ya wụrụ gịnị imepụtagasị ụmụ iwu ga-akwado ndị mmadụ ịbata be ha bịa hiwe ụmụ ụlọ ọrụ ndị a maka na o nwere- o nwere ike ịga n'obodo ahụ ị na-asị ha nọ na-emepe Mm. iwu obodo ahụ na-enyere ndị na-ehiwe ụlọ ọrụ aka site n'ibere ha ego a na-akwụ n'ụtụ isi inye ha nkwado dị aṅaa nke ga-eme na ha ga-arụ ya bụ ihe ebe ahụ mana ọ bụrụ na abịazie ebe ha bụ ala Igbo ịhụ na ụdị iwu ndị ahụ agaghị ma inweta ala ebe a ga-alụ ya inweta ala ebe a ga-arụ ya mana ị bịazi n'ala Igbo ịhụ na ya ụdị iwu ndị ahụ na-akwado mmadụ ịbịa hiwe ụmụ ụlọ ọrụ adịghị n'ala Igbo mmadụ agaghị na-ahapụ ebe e, e, ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ agwụ mba o nweghị onye ga-ahụ ihe dị mma sị na mba ahụ ka ọ gawa ebe nke dị njọ dị ya bụ na ee ndị ọchịchị ime obodo na ndị ọchịchị steeti ga-agbalị wepụtagasị ụmụ iwu nke ga na-enye nkwado maka ndị aka ji akụ tụmadị ndị Igbo be anyị hmm. ịbata ebe a bịa hiwegasị ya ụmụ e, ụlọ ọrụ ndị a ọ dị mma em, ndị ntorobịa nọ ebe niile eh, wee na-eme dịka ha si eh, eme na-ekwuola ụfọdụ eh, wee na oringo na-eme mana a bịa hibecha ụmụ ihe a ọ ga-enye aka ụmụaka ya na-achọ ọrụ ma ịgụsị akwụkwọ na-achọgharị ọrụ a ọ ga-enye aka ịfụ na ewetara ọrụ ma ụmụ Igbo wetagodoro ọrụ kama ha ga na-agbafu agbafu ụfọdụ kịta agụsị akwụkwọ onye ọ ga na-achọ bụ na ya na-achọ akwụkwọ a ga-eji jee obodo ndị ọzọ ma ọ bụ Mm. pụọ n'obodo ndị ọzọ Mm. ụlọ ọrụ a alụsa ya nwere ike inye aka dọghachite ụmụaka ya azụ mgbe ihe ọrụ ha nọ na be anyị na-arụta ihe ya ndị mma ee maazị chizi ihe a gbara aka ejighị enyo ele ya nke bụ eziokwu bụ na um, ọ bụrụ na ihe ị na-agara obodo onye ọzọ ịchọ dị na be gị ị gaghị ebili gaa n'obodo onye ọzọ maka na ị gagodi n'obodo onye ọzọ ị ga-emefugide ego gaa ebe ahụ i ru ebe ahụ ị kwụọ ụgwọ ụlọ mee ihe ndị ọzọ ihe m na-ekwu abụrụ gịnị ọ bụrụ na ha hiwegasịa ụmụ ụlọ ọrụ ndị a n'ala Igbo o kwere m nghọta na ụmụ Igbo tụmadị ndị ntorobịa agaghị anọkata bilie ebe a si ebe a pụọ ebe ọrụ dị pụọ gawa ebe ọzọ ọrụ na-adịghị gaa ịchọ ọrụ mba ọ ga-ekwe omume mm. ah. nọrọ be anyị mm. ah, ah. ọ dị mma kezi ndụmọdụ ị ga-enye ndị ọchịchị ala Igbo dị iche iche n'iji fụ na e nyere aka wee mee gbaa ndị niile uche ha na n'ịbịa rụọ ọrụ ebe a na-arụpụta ihe n'ala Igbo Mm. Ee, ka ala Igbo bụrụ ala mgbe ọ ga-abụ a na-emepụta ihe dị iche iche Mm. ọ bụrụ na ọrụ dị iche iche ihe ọbụla ị chọrọ kama a ga-eji egbe na- na-anabata ndị ma na-eweta ihe ọzọ Mm. ọ bụrụ na n'ala Igbo ka a ga-eweta na nkenke kedu mbọ ma ọ bụ ihe e, ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-achị ala Igbo dị iche iche ka ha mee ka o wee dị mfe ihibezi ụlọ ọrụ a Ee, ị ga-ebe ya nkenke maka na m- oge eruo n'oge anyị na ndị EEDC ga-eji kọwara ụwa afụna m oriakụ Patience Ezeagụ ọ batago Mm. Ee, Maazị Tizi, o nweghị ndụmọdụ ọzọ m ga-enye ndị ọchịchị tụmadị ndị na-achị ala Igbo na-awụghị na ha mara ihe ahụ ndị obodo ahụ na-eme mere na ndị be anyị bụ ndị aka ji akụ ji aga ebe ahụ ehiwe ụlọ ọrụ ha ha mekwere anyị ihe ahụ n'ala Igbo ya bụ na ihe ndị dị ka ibelata ụtụ isi ndị bịara hiwere gị ụlọ ọrụ ị ma na ị gaghị emeli o nwezi onye bịara mee ya belata n'ihi ụtụ isi ka ọ hụ uru ọ na-erite na ya bụ ihe ihe ọzọ gbaa mbọ ha gbaa mbọ mee na ọkụ ga na-adị maka ya chọrọ ọkụ maka eh, oriakụ Patience bataranụ Eh, ndị EEDC. Ehe, ndị ọchịchị ndị ọchịchị gbaa mbọ ha na ndị EEDC hụ na ọkụ ga na-adị maka na ọkụ ka e ji arụ n'ụ- arụpụta ihe a na-arụ ehe ọwụ onye bịa arụacha ụlọ ọrụ ọ bịa gbawa dizel mewe ka mefuekwa ego ọzọ ihe ọzọ abụrụ ihe ndị dị ka ụzọ ha gbaa mbọ hụ na ha tinyegasịrị ụzọ gbaa mbọ hụ na ha tinyegasịrị ahịa ndị nke dị adị ha rụọ ya ọfụma Daalụ. ee ọ ya bụ ihe m nwere ikwu Daalụ, ọ bụ olu Ọchata Ike ka ị nụrụ anyị kwuru okwu uru ọ bara na anyị ga-arụgbasa ụlọ ọrụ a na-arụpụta ihe na na-arụpụta ụmụ akaramangwa e ji eme ndị ọzọ otu a ndị ụmụ ndị Igbo na-eji atụ atụ eh, na-atụbata atụbata ka ha tụpụbazi atụpụ Mm. e wee na-ebu ngwa ọrụ ngwa ahịa anyị na-ejezi obodo ọzọ na-ele Mhm. ndị obodo ndị ọzọ na-abịa abịazi na-azụrụ ebe anyị- a. na-azụrụ ihe anyị ịbịa akụ na ụba dịka i si kwuo ụtụ isi ndị ọchịchị wee wee ego a ga-eji na-alụgasị ụzọ na-alụ ihe ndị ọzọ Em, ọ ya ka anyị kwuru kama a ga na-alụzi ụlọ nkwari na oriri na ọṅụṅụ. ka anyị nwere ezigbo ka o- origo karịsịa

nwanne m nwoke ọwụghị ụjọ anyị abatago kpọmkwem n'oge anyị na ndị EEDC ji akparị ụbụbọ a na-ekwu ka ọkụ ga-esi wee dị mma na-anwụ n'ala anyị Em, oriakụ nwanyị mara mma si na ngalaba mgbasa ozi nke EEDC abatago ya bụ Patience Ezeagụ Em, ịdakọrọ anyị uru ọ bara ịkwụ ụgwọ ọkụ Em, ụfọdụ ga-agba akaebe na ọkụ adịbego n'ogbe ha otu otu a ndị EEDC gbara mbọ wee na-enye ndị ụfọdụ ọkụ ugbu a Em, ọ ga-akọziri anyị na ha na-agbalị na gị ọrụ gị onwe gị kwesịrị ime bụ ịkwụnụ ụgwọ mkpa ọ dị ịkwụ ụgwọ ka anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị nke taa Em, asa nwanyị ee oriakụ Patience ekelela m ya gaziere gị ya gazikwara gị nwanne m gazikwara igbo bụ igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ma ndị ada ege anyị ntị anyị na-ekene ha niile na-asị unu ndewonu Mm. ya mara unu mma Ee, tupu ị bata ebe a ị na-akọwara anyị na ọ, e jee n'ogbe ụfọdụ ụfọdụ na ọkụ na-adịzi mana mm, ọ na-afịara ndị ụfọdụ ahụ ịkwụ ụgwọ ọkụ kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a? ndewo ị ma na ọchata ike kwuru wee kpọnye afa m sị a na na o- ozu egbu onye ka rụrụ aka m sị a na ozu egbu onye ka rụrụ aka ọ ihe a m kpụ m bu n'uche anyị mụ na ndị kọstọmas anyị ga-akpa Mm. ka ọ bịakwa bịa rụtụ aka m wee sị ka a ya na ọ ga-esi dị elu ụlọ mma aka ka ihe na-aga nke ka ọma ihe na-aga nke ọma m wee na-asị ya na nsogbu bụkwa na ndị kọstọmas a na-enye ọkụ a ha ga-akwụkwa ụgwọ maka na anyị ọ ihe a bụ ihe anyị na-ahụ kịta maka na n'eziokwu eziokwu ọkụ na-adịzi karịa ị bịa na Twitter handle anyị ị bịa na Facebook handle anyị e- o- ị fụ customers a na-ajazi unu ibu. ị fụ na na na na ihe awa ha ka na- nọ na nrọ na ya amaghị ma ya nọzikwa na Naịjirịa ị ghọtago o wee bụrụ ya anyị na-agba mbọ ịhụ na ọkụ dị ya ka anyị ji wee sị na ihe anyị ga-akpa tata bụ mkpa ọ dị ịkwụ ụgwọ ọkụ Ọ dị mma. maka na ị ga-ahụcha ọkụ ahụ e- e- ị na-amụ ya ọ na-atọ gị mgbe e ruoro ịkwụ ụgwọ ị ma nkwụzi ụgwọ mgbe e ruoro ab- a- ị kwụghị ụgwọ a bịa disconnection e webe iwe iwe i webe iwe buo ọgụ buo mma were osisi ka i kugbuo ndị bịara edisconnect ọkụ gị maka ị kwụghị ụgwọ ọ dị mma ọ bụ olu eh, Patience Ezeagu ka ị nụchara ugbu a si na ngalaba mgbasa ozi nke EEDC anyị na-ekwu n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa mkpa ọ dịara gịwa bụ onye na-amụ ọkụ ndị EEDC ee ịkwụ ụgwọ ọkụ gị n'oge ị kwesịrị ịkwụ ya nke kachasị nke bụ na a na-ama ọkwa kwa mgbe na-asị na ọ na-adịzi mfe ịkwụ ya ụgwọ nke a abụghị oge ị ga-asị ee na ewetara gị na ị ga-eje mm, ije si ebe a jee ebe a tupu ịkwụ ụgwọ ha mere ya ọ dị mfe na ị nwere ike isi ma na ekwentị gị rị kwụọ ụgwọ Ee, ebe a na ndị nwekwa na nke na-egoro ọkụ, ee, akara eji akwụ ụgwọ eji amụ ọkụ nwekwara ike ijegasị n'ogbe dị iche iche dị ha nso ma ọ bụ isi n'ekwentị gị wee wee ee, goro ya wee kwụọ ụgwọ Ee, kọtụrụ anyị ka ọ ga-esi dịrị ha mfe ịkwụ ụgwọ ọkụ a maka na ụfọdụ amabeghị ka um, a ga-esi wee na-akwụ ya ka o wee dịrị ha um, mfe ndewo dịka a kwuru mkpa ọ dị ịkwụ ụgwọ ọkụ Mm. ụfọdụ na-ajụ sị ya na-akwụkwanụ ụgwọ ya nwetara bill ka anyị Mm. bido na nke anwa Mm. bill e kebego bill kịta maka ndị enwetaghọ bill o nwere onye jụrụ anyị n'ekwe na Twitter wee na-asị ee na ya enwetaghị na enwetabeghị bill Mhm. kedu na o nwere akara nke a na-etinye wee send ya na nọmba e wee nweta bill na ya Mm. emeghị ya na enwetaghị ya anyị wee mee ya ọ gaa anyị zikwa ya ozi sị ya na eme na ọ na-aga ya Mm. ya jee ka o mee ya ka ọ fụ ya I- i- i- i dee bill Mm. na ekwentị gị i- i- dịka onye chọrọ izi ozi ihe a Mhm. na-akpọ text Mm. message nkenke ozi a na-ezi nkenke ozi Mm. i dee bill star i dee akaụntụ nọmba gị Mhm. i sendie ya to 0815 082 5555. ime ha na nke ozugbo ozugbo ị ga-eme gịnị a ga-esendetara gị i mee ya kịta ezitere gị ezighachiri gị ozi azụ Mhm. EEDC ezighachiri gị ozi azụ wee gwa gị sị gị lekwe current bill gị kọwara gị ya otu ọ ga-ekwe gị nghọta Nghọta. ịfụkwana ya mara na ọ ihe e kwuru ka a na-eme Ehe. ọ dị mma ị na-anụ ya na mm, ọ dịzi mfe na mm, gịwa na-ajụ ee na ị chọrọ ịkwụ ụgwọ mana ezitebeghị gị ee ihe ị mụtara ya bụ bill na ị nwere ike site n'ekwentị gị a i dee dịka e si ezipụ nkenke ozi i dee bill i deye akara ee si na nke mita gị ahụ ọkwa ya ya bụ nke ehe ju akaụntụ Ee, nọmba account number. ahụ i ji akwụbu ụgwọ na ebe ị na-akwụ ya i wee zije i dezie ya bụ bill star ee Account akaụntụ nọmba number. wee zi- Zije ya. wee zie ya na 081 082

Ejije ebe a. eh, Ọ- ọ- o zughị ezu ọ 5 ịnọ 0815 eh, 082 5555 eh, ọzọ dịka ibe ya ị jụrụ m maka ụfọdụ ga-asị okay ha enwetago bill kedu ka ha ga-esi wee kwụọ ụgwọ ọkụ ịkwụ ụgwọ ọkụ ọ dị ọtụtụ eh, channels ebe dị iche iche otu i nwere ike isi kwụọ ụgwọ ọkụ ị nwere ike were ego anwa jebe n'ọfịs anyị anyị nwere cash offices ebe niile service centers anyị niile even o nwere service center ndị nwere more than two cash offices i jee ebe anwa kwụọ ụgwọ ọ bụrụ na ị chọrọ ihe na-emekpa gị ahụ na ị kwụgo tata na ị chọghị ịpụ n'ezi ị nọrọ be gị were smartphone gị were wee chọọ ị banye na Quickteller tinye ihe niile ndị a na-eti

ihe mbụ ị ga-afụkwa bụ your current bill Mm. Ọ, ehe, maka ndị chọkwa nwere ike fụkwa bill gị na website anyị tinye ha account number gị o bupụtara gị your current bill ị fụ ya Ị- ị chọzi ịkwụ ụgwọ ị gbada agbada afụ ebe e dere maka ịkwụ ụgwọ i tinye ihe niile connect ya to uh, account gị na bank gị ị kwụọ ụgwọ Mm. Ehe, ọ bụrụ ndị na-arịchaji ị kwụọ ụgwọ ahụ enweta token Mm. ọ bụrụ na ị chọghị ime nke anwa ị nwere ike n'ogbe gị apart from uh, EEDC cash offices e nweziri eme- so many places Mm. Ị na-aga business ife- ife ebe places, e degasịrị ya, EEDC eh, EEDC EEDC, pay ịgba your akwụkwọ, ndị eh, ndị na-eme ma POS pay your EEDC bill ọ kazi nkụ nọ na- Mm. n'ogbe ọ kazi nkụ i jee ebe ahụ mee gịnị jee kwụọ ụgwọ ndị ahụ ihe anyị na-akpọ ha bụ collection agents Mm. i jee ebe ahụ jeje mee gịnị kwụọ ụgwọ ọzọ dịka ibe ya kwa ị nwekwara ike jekwa na bank ma ọ bụ na bank dị gị nso i jeje kwụọ ụgwọ Mm. ihe niile a bụ ebe dịgasị iche iche ị nwere ike isi wee jeje kwụọ Kwụọ ụgwọ ọzọ dị bụ- bụzi na ị- ụfọdụ ga-asị gị ee na na na ya kwụrụ e biliri ya 5000 ya kwụọ 1000 kedu ihe e ji wee kọtụ ọkụ ya onye ọbụla e biliri 5000 i jeje kwụọ 1000 or 2000 ihe anyị na-akpọ ya bụ underpayment ị ma na Igbo ọ dịghị mma kwụọ ihe ahụ e biliri gị tụmadị kịta onye ọbụla na-asị na ọkụ na-adị na ọkụ na-adị kịta ihe ọzọ ị ga-anụzi bụ na he EEDC egbu- egbuola anyị na bill Mm. a sị na eh, ofe dị mma ọ kwa na ego gburu ya Mhm. better soup na money make am Aha. otu ọkụ na-adị ihe ọ pụtara na anyị na-egote ọkụ na as allocation anyị na- na- na- na- na-agbagote anyị wee na-enye customers anyị so o nwere ka ọ ga-adị mgbe a ga-eji ru ịkwụ ụgwọ ụfọdụ asị gị na ha kwụ- ha- na ha da-akwụkarị 2000 mana ị nwere ọkụ nwee ọkụ ọfụma maka na ọkụ adịbago karịa oge ọ Ee, na ọ sị gị na ihe a ma bụ na 2000 ka a na-ebili ha na ọ ihe ha ga-akwụ na nke i wetara 3000 or 35 na ya ma nkwụ so ụfọdụ abịaje abịaje rilizie nke nwa nkịta nọ be ha na-ekwe ndị EEDC chụba ha ụfọdụ ejedowe aka na ebe na poolu eletrik ebe e ji arịgoro ka igbubi ọkụ ọ bụghị mmasị anyị igbubi ọkụ mana for anyị nwa inwe ike na-alụ ọrụ dịka o kwesịrị kịta e mee vandalism a sị anyị na emego vandalism sị jee che- gba- gba- weta akụrụngwa e zuru ka a hụ na ọkụ na-enwu Mm. kịta asị na fuse nke a wepụrụ kịta asị everyday due to the nature of our network ọ bụghị underground Mm. enwere ike overhead ikuku ekuo osisi adara Mmiri moto zoo. accident mmiri so many things so many environmental factors na-eme network anyị affect ụfọdụ bụrụkwa ndị mmadụ mere ee ụfọdụ bụrụ mmadụ mee e mesịa nya ihe a ma bụ EEDC so anyị nidiri ego a ka ọkụ na-adịwanye ụfọdụ ọ ahụhụ ego ka anyị nidiri maka ọ ego ka eji ji ya kwụ ụgwọ ya bụ ọkụ mebeta ọkụ ọ bụrụ na emebeta anyị ga-ekwu anyị ga-emeta mana a ka na-asavisi ya na-ementen ya a fụ na ọ na-enye ọkụ ọfụma ya bụ ego dị anyị mkpa ụfọdụ ga-asị na ọ sọsọ ego ka anyị ma anya ego ka anyị Ego nidiri ego ji iji ọrụ. ee, ego ji ọrụ ego ji ọrụ ya bụ biko maka ndị na-eti ndị kọstọma ndị ọfisas anyị ihe na a- o- o- na field ebe ha na-arụ ọrụ biko i jide ụgwọ ọkụ kwụọ ụgwọ ọkụ ọ bụghị i jide ụgwọ ọkụ i kwere ike sị na a ma disconnect gị ị kpụọ egbe ị kpụọ mma ị kpọọ ndị n'ezi gị ha bịa bịa chụba Mm. ndị a we are not enemies like the police we are also your friend ya bụ a na-adị mma aka nni kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nni ọkụ a na-adị na kịta enwekwara ike akwụghị anyị ụgwọ otu o kwesịrị ma anyị nwee ịkwụghachi ndị anyị nwetara ọkụ Mm. ị fụ o nwere ike ọ gbadakwa mana anyị achọghị ka ọ gbada so for us to sustain this ị na-ahụ na ihe a na-emenụ na ọ na-adịwanye mma ọkụ na-adịwanye anyị chọrọ ego Ọ dị ego mma. ka anyị ga-eji wee mee ya anyị wee sustainụọ ya ọkụ a na-adị ndewo Ọ dị mma ụnụ anụlanụ ya ọ bụ olu Patience Ezeagụ nke si na ngalaba mgbasa ozi nke EEDC na-akọwara uru ọ bara na ị ga na-akwụ ụgwọ ọkụ dịka o si kọwaa na dịka ọkụ si adị ugbu a na ọ ego mere ya na ọ kwanụ aka mere azụ gbaa nkọrọnkọ ehe, na ọ ka o si agbalite bụ ka ha si akwụ ụgwọ na ọ bụ na ha na-azụkwanụ ya azụ na ọ na-azụkwanụ ya na-enye ha ka o wee zuo ọra na ọ ya bụ ihe ha na-agba mbọ wee na-akọwa ka ị wee kwụọ ụgwọ ka e wee jikwara ego anyị na-akwụ wee na-azụkwa ọkụ ahụ onye ọbụla wee na-amụ ọkụ ya ọzọ dịka ibe ya bụ na ugbu a ọkụ dịbagoro echekwana na ọ bụ ego ahụ ị kwụrụ na mbụ ahụ ka ị ga ka o si amụ ọkụ na mbụ ee oge ụfọdụ o nwere ike ọ bụrụ na ee ị- ịmụ ọkụ ofu nkeji ee ọkụ ee, adị ọdụdụ ya na mgbede mana ugbu a ọkụ na-adịzi ka o si a- ka i si amịrị ọkụ a na-amụ ya bụ ka ego si aga ya bụ na ị kwesịrị ịma na ka i si aga na ọ bụ ka ego si aga na ọ- ka wa na-agụ ya agwụ

ijisi ike na-akwụ ọgwụ ụgwọ ọkụ ha nke ọ ga-abụ e were ihe mebiri n'ogbe gị e jiri ike wee wee bịa rụzie ya ya bụ ihe anyị na-ekwu ụbọchị taa mkpa ọ dị ịkwụ ụgwọ ọkụ gị n'oge kwụsịrị okwu anyị bịasa azụ anyị na-atịkwa na oge ahụ nwere ike wee jụzi ajụjụ ole na ole nwere ike ịjụ na anyị bịasa azụ abụ m Chizzy Ani ọ bụ oge EEDC ka anyị na ha ji akparịta ụbọchị anyị

ọ dị mma em, ọ ka e jikọ aka ọnụ fụ na ọkụ na-adị anyị na ijikọ aka ọnụ nwee ihe ị kwesịrị ime eh, EEDC a na-enye gị ọkwa ọ bụ oge anyị na ndị E- oge ndị EEDC ji akọwara anyị mbọ ha na-agba ịfụ na anyị were ọkụ n'ala Igbo ka anyị nọ na ugbu a Em, ada anyị bụ Patience Ezeagu si na ngalaba mgbasa ozi nke EEDC na-akọwara anyị uru ọ bara anyị ga-eji wee na-akwụ ụgwọ ọkụ mana ugbu a e nwe ndị jụgara ajụjụ ma zite ozi ma ọ kpọọ na izu ụka na gara aga ma ọ bụ na mpaghara ezi- a- ebe nzikọrịta ozi nke EEDC na nkenke na egbughị oge ada anyị nwaanyị ga-azaghachi unu ka ị tọọ ntị n'ana nụ ụmụ ajụjụ ole na ole unu jụgasịrị ka o wee saa ya unu ka anyị weziri efe ya na okwu ole na ole ndewo Daalụ. ya bụ ndị jụrụ ajụjụ na program nke gara aga before nke last week Mm. and ekwere m ha nkwa na mbọchị ahụ mbọchị ajụjụ onye ọbụla jụọ ka e nye ya ọsịsa ndị a naghachiri wee nweta ọsịsa ya bụ ndị Awka Nibo o nwe onye kpọọ sị na all transformers na Nibo dị nọ nọ na low voltage Mhm. m sị ya gwa m ebe ọ nọ sị na o nweghị ihe dị ka ebe ọ nọ na ha niile dị- dị down nke ọzọ kwa onye ọzọ kpọkwa ọzọ sịkwa yes na the whole Nibo nwee poor power supply anyị wee jụọ ese the feeder ma- network manager wee sị anyị na mgbe ahụ ha nwere relay problem na Nibo 11 kv feeder mana ugbu a edozichago ya na ọkụ na-adịzi ọfụma Mm. onye ọzọ bụkwa onye kpọrọ aka wụọ onye ọzọ kpọkwanụ bụ na onye kpọrọ FB from Amachala ọgbọ ịkọ Enugwu Ezike ọ sị na ha nwere feeder pillar issue na ha enweghị ọkụ for ọnwa n'one kịta anyị akpechi- a- akpọka- akpọkwa onye na-arụ ọrụ ebe anwa onye dị in charge bụ nji feeder ma- manager ọ sị anyị na a- a- adọnyego feeder pillar ọhụrụ Hey, hey. ọzọkwa bụ Ejiọfọ 9th mile ọ sị na ha na-enwe eh, low voltage na o- okpokolo ụmụdim okpokolo new layout ihe anyị chọpụtara bụ na ndị electricity committee Mm. na-ahapụ na-eji aka ha eje akpagasị aka eme clear fault eh, a- Okay, ha ji aka ha ha arụzi ọrụ. o nwere ihe ha ji aka ha eme na Mm. network anyị ha ada abịa aka anyị ya bụ ya bụ ihe anyị na-enebalị anya Afikpo no supply since last month anyị wee sị okay anyị ejego jụọ ese a sị anyị na mgbe anwa na Ezillo feeder na-enye Afikpo ọkụ nwere fault Mm. mana ha e- edozigo ya na enwe- ọ- ọkụ abịa a- abịa Adịbago. gokwa n'ebe anwa

ị na-aga n'ụzọ a ndị oshi na-ezu ezu ngwa ahịa gị ị ma continue na-aga n'ụzọ anwa ya bụ anyị for now anyị chọrọ ka anyị si ya na n'imi mara ihe kpatara ya mara otu a ga-esi wee mee anyị na community ehe anyị na ha kpakọrịta ka mara ebe ka mma otu a ga-esi were mee ka e nwee ike na-enwe nchekwa ebe anwa ọ ga-abụ e tinyekwa ọzọ a ghara iwepụ ya maka ụjọ na-atụ anyị na e tinyekwa ọzọ na a ga-eme gịnị a Ọ ego ga-ewepụ kwuru ndị ya a maka na-eme ego ka anyị ji azụ ya ya bụ ihe ndị a bụ ihe anyị nwetara ọsịsa ya ka anyị rụzie maka ndị ọzọ ka ga-akpọ ndewo ọ dị mma ụna anụgonu ya na bụ na aka na ha anwụ ụna nke a gosiri na ihe niile m na ya akpụ na na ndị EEDC bụzi a kpọọ a za ee ị kpọọ ha kọọrọ ha mkpa gị ka ejiri ọsọ ọsọ wee za gị o wee o ihe o jizi dị mkpa na ị ga na-akwụ ụgwọ ọkụ gị a na-ekwu ya ị fụgozi ihe o ji dị mkpa na ị ga na-akwụ ụgwọ ọkụ maka na ị kwụọ ụgwọ ọkụ ihe mebia ka a lụzie ya 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 070 0705009 ya 09 0705 079 1009 ị kpọọ ugbu a ị nwere ohere ịjụ ajụjụ kedu ka ọkụ si dị n'ogbe nke gị kedu nsogbu ị na-enwe na ịkwụ ụgwọ na ịchọ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ na m, ọkụ eh, etu a sị na ọkụ dị na ebe niile na-adịzidị n'ala Igbo ugbu a ọ na-adị na ogbe nke gị ị kpọọ anyị ị gbadata ekwurekwu gị gwa anyị afa gị na ebe i si akpọ